Good morning, everyone. Ụtụtụ ọma ndị Igbo. This video achọrọ m imebie live ka ọ ga-abụ onye nwere ajụjụ ọ na-ajụ m nwee ike na-aza ya mana netwọk dị bad m wee sị ka m tinye ya na nwa nkenke vidio ihe dị na spiritual spouse a ka m je ikwu okwu na ọ ihe a etetalụ m n'ụla taa this message e- enyere m ya na dream m wee pụta ụla taa kwuo ya na m chọrọ ịkọ akụkọ n'is- ikwu ihe gbasara ya afọ nkwọ tata kwọtara anyị ihe ọma ihe ọma meela anyị n'ebe anyị nọ na ezinụlọ anyị dị iche iche ọ gazi gazie ka m bie ya nkenke spiritual spouse di mmiri maọbụ nwunye mmiri ọ na-emebi ihe n'inwe spiritual spouse onwerọ ajọ ife dị na ya enwerọ ihe ọjọọ imere enwerọ bad thing dị ya ọ bụrọ ihe ọjọọ ọ bụrọ ihe ga-abụ inwe ị na-agbakasịrị ya arụ maọbụ nọọ n'echiche ịbịa chọpụta ụdị nlọ ị na-alọ na onwere ụdị nlọ ị na-alọgasị n'ime ndụ gị na ịghọtarọ ihe ị na-alọ na nlọ mgbe ụfọdụ ị fụ onwe gị na have sex na dream mgbe ụfọdụ ị fụ onwe gị na-eli nri na nlọ mgbe ụfọdụ ị fụ onwe gị na-epiki cowries na ego ayọrọ ị na-epikie mgbe ụfọdụ ị fụ onwe gị na-epiki these things ụmụ ihe a ị fụ onwe gị n'akụkụ mmiri ị fụ onwe gị ebe ị na-epiki ihe a ụmụ ihe ndị a m gosiri gị both stones okwute mmiri a ị fụ onwe gị ebe ị na-epiki ya ị fụ onwe gị ebe ị na-ahave sex ị fụ onwe gị ebe ị nọ in the midst of people na-egwu egwu ihe ọ pụtara ị kwesịrị ịga n'afa ka ị mara ihe kpasụrụ ya ka ị mara ihe mere o jiri dị etu ahụ ka ị mara ihe mere iji nọ n'ọnọdụ ahụ mgbe ụfọdụ spiritual spouse gị ọbịa ka ọ mee gị alert as in ka ọ gwa gị about him or her ọ bịa to your dream dịka having sex with you mgbe ahụ ibidozie na-agbagharị ibidozi inwe ike bido jebe n'ụlọ ụka asịba gị fire gị kpebe ekpele gị destroy ba gị mebe nke a gị mebe nke a nne ibido sobi ya n'ụzọ anwa ka ị destroy ya ya ka ị kewaa ya ịma na ị na-etinye onwe gị n'ọkụ ị na-eti amarọ m onye nwe this ozi a m na-ezi n'ụtụtụ a ihe a bụ ozi ndị ichie si m zie this message this video i nweta ya share it agazina n'ụlọ ụka sị ha separate elu gị gị na di mmiri gị ọ ma nweelu gị isi chọọ ya n'ụzọ ọdịnala jee n'afa gbaa afa ka ị jụọ ese ka ị mara ihe di mmiri gị maọbụ nwunye mmiri gị chọrọ ka i ji setụlụọ ya ọ bụrụ na ọ na-ana gị ewu e were ewu nye di mmiri gị ma ọ nwunye mmiri gị na-ana gị ewu i were ọkụkọ jee ọ ma nwe isi di mmiri gị maọbụ nwunye mmiri gị na-ana gị ọkụkọ i were ewu jee ọ ma nwe isi i jee n'afa afa ga-akụziri gị usoro afa ga-agwa gị ihe a na-ana gị afa ga-agwa gị ihe di mmiri gị ma ọ nwunye mmiri gị na-ana gị i mee udo n'etiti ya i mee udo n'etiti gị na di mmiri gị ma ọ nwunye mmiri gị akara aka ga-apụta ife ihe ọma ga-enwe ike lube gị aka i merọ ya ga na frustrate your life up and down spiritual spouse ga-edebe gị n'ọnọdụ ị ga-anọ ị ma like ya ị nụọ di ya nụọ ọ na-efrustrate nwoke nụrụ gị nwoke anọ ize n'ihe itikpu nwoke a na-asị na ọ mgbe ya ji wee nụọ gị ka akara aka ya ji mebie ka ihe ọ na-eme ji ghasaa ka ụbọchị na-ejizi wee dịrị ya na mma o nwere ike ibute ilo na asị n'etiti ebe gị na di gị nọ o nwere ike ibute mkpọrọmasị o nwere ike ime nwoke ọ bụrụ nwoke nwee billions ọ nụta gị ọ daa flat mgbe ahụ a na-afụta gị as onye bu uchu chọpụtakwa n'ihe a m na-agwa gị n'afa jee n'afa jụọ ese gịnị na-eme m ihe a m na-afụ na nlọ ndị na a na-abịa edina m na nlọ nri a m na-eri na nlọ ihe ndị a m na-afụ onwe m n'akụkụ mmiri gịnị bụ ya ihe a m na-afụ onwe m n'akụkụ ndị m amarọ na mmiri gịnị bụ ya jee n'afa afa nwere ọsịsa agbagharịzina n'ụlọ ụka pastọ gị ma na ya ma deliva nwu gị di mmiri maọbụ nwunye mmiri ada eme ya deliverance ada anapụta na ya onye a bụ onye gị na ya nọ n'ụwa gị mbụ before ị bịa n'ụwa nke a o nwerọ onye ga-anapụta gị na ya ọ udo ka a ga-eme n'etiti ya gbaa afa jụọ ese mara ihe di mmiri gị na-ana mara ihe nwunye mmiri gị na-ana e wekọrọ ngwongwo ihe ndị ọ na-ana jee nye ya udo adị n'etiti gị na ya o mepeelụ gị ụzọ o budebe dị ife gị agha ụfọdụ sef before ị nụa di as nwa agbọghọ ife try ya chọpụta ihe ndị a try ya malụ gịnị na cause ihe a ka ị ghara ebe ịba be mmadụ echi ọ dịka i bu curse wee bata ebe a ọ dịka i bu mkpọchi ụzọ wee bata ebe a ọ dịka i bu ife ifele wee bata ebe a achụgharịba gị bido kwuba okwu dị aṅa dị aṅa n'isi gị jee n'afa afa dị mkpa di mmiri nwunye mmiri ihe emebigo so many things a na m enweta so many many questions pertaining it ada eme ya nkewa ada emeta ya na deliverance evangelist gị pastọ gị ma na ya emenwurọ ihe dị na ya maka ya nwa ma na ya nwekwa di mmiri ma na ya nwere nwunye mmiri jee n'afa afa agwa gị ihe ị ga-eme ka ị dị free ị kpọlụ dibịa mmiri maọbụ eze nwaanyị mmiri dibịa mmiri maọbụ eze nwaanyị mmiri ekele ọlụ eke ije e, onye ahụ eduru gị jee na mmiri ọ na-agwa gị ọ na-adirect gị na-agwa gị what to do gị nwa ga-eji ọnụ gị kwuru onwe gị ọ na-adirect gị ihe ị kwesịrị ime ihe ị kwesịrị ime ị na-eme imesịa nya ị dị free next time m ka ga-etinye on live ka enwee ike kọwaa nya ọfụma ndị mmadụ nwee ike na-ajụ m ajụjụ I will be responding them like I told you ọ this message wakerị m up this morning wee sị na I will come on live to deliver it agbagharịzina ọtụtụ ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga kịta bụ spiritual spouse ma ndị nọ nkịtị ma ndị eze nwaanyị ọ na-edistọbụkwa ha ị bụrụ eze nwaanyị isetụrụbeghị ndị mmiri gị ọ ga na-aghasa gị na-akpa aghara ị na-eme iberibe onye fụ gị ọ na-asị ọ bụ onye eze nwaanyị dị ihe a ị na-eme nzuzu ị kwesịrị ime setụrụọ ndị mmiri gị ka udo dị ya dịrị onye ọbụla mma eke tata bụ nkwọ pụta ihe ọma ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ọ eze nwaanyị ọma mmiri na-agwa gị ihe ọma ihe ọma ihe m na-ekpe n'etiti isi onye igbo niile ebe ọbụla ị nọ gbaa gburugburu ọ gazi bịa gazie tata bụ nkwọ anyị ga-afụkwa oge ọzọ udo dịrị gị daalụnụ